ndị be anyị ekene m ụnụ o nwere ihe m fụ na social media which is ihe ụnụ na-afụ now wee sị na m eweta ya ka everybody kirie o nwee ife onye ọbụla chọrọ ikwu maka ya o kwuo kama na oge ụfọdụ ndị be anyị tụrụ inu sị na a dara eji ihe ara- ihe eji agba na ntị agba n'anya yes ọ bụrụ na unu nee anya unu afụ na ejirigo ụka wee na-eme ihe ihe a ihe egwuregwu yeah ihe dịka ihe mockery and due to na ụka anyị abụlọ ụka ndị muslim because na ihe a nụnwa nwa amadị a a na-akpọ eh, nwa ọfịa eri abi na nwa ọfịa egbu amam ihe na-afọ afọ eghụ afọ eghụ ahụ ihe ọ na-eme ebe a ọ bụrụ na o jiri ihe ndị ụka muslim mee ihe o mee ihe o mere with ihe ndị Muslim a ga-egbu ya o nwere ihe pụtara ya a ga-egbu ya o nwere ihe pụtara ya ma due to na a bịa n'ụka Christianity abụrụgo ihe mgbagharụ abụrụgo ihe peace and love ọ bụ nya meziri na onye bịa ọ na-eme ihe sọrọ ya feel na o nwere ihe ga-emenụ ee nwa nwa amadị unu na-ene anya ebe a, ụfọdụ n'ime unu ga-ama onye ọ bụ oge ụfọdụ m chọ ka m jụ ese ya o nwere ara na-agba na family ya ọ ara na-agba ya m mara ka m jụ ese ya o nwere ara na-agba na family ya ka ọ ala na-agba nyanwa because o nwee ihe mmadụ ya emegide nnọọ a sị na agbara agbara fele oke ọ ara ihe a obere nwa a na-eme abụgo ala i bidoro ya i bidoro ime with box ị na-eme ị bịa ma aka na box wepụta amam na ọ incense ka ị na-etinye n'ime box ọ na-asụ anwụrụ ị ma ya aka i wepụta o nwere complain ị nụnụ o nwere onye kwuru okwu ọ dị okay ihe i mere dị mma i create yourself if you want to do something i create yourself your own separate symbol ị ghọtatụ ihe ihe m na-ekwu now adị m achọ ị bịa ṅomiri mmadụ ma ọ were ihe mmadụ ji efe chukwu ha wee na-emezi ihe egwuregwu maọbụ ihe ịkpa amụ or ihe iji achụ ego or ihe eji eme ụfọdụ ihe dị iche iche dịka ihe ịkpa amụ or ihe dị evil because ihe ị na-eme bụ an is is a sign of evil evil movement i wee were ihe ndị ụka ji efe chineke ha symbol of of blessed sacrament i were ya wee na-eme ihe ihe dịka ihe ndị ihe ndị ọgọ mmụọ ma ihe dịka ihe ndị demonic eh, em, this thing what I call it yeah ihe ihe ndị demonic action ọ dị very bad ọ dị very very bad gee ntị ka m na eziokwu na chineke anyị adịghị ewe iwe ọsịsọ apụtarọ na chineke anyị adịrọ dangerous no chineke anyị na-efe dị very very dangerous yes ọ dị very dangerous mana ihe kpatara o ji oge ụfọdụ agba nkịtị due to our belief everybody nwere their own belief Our belief, which is the reality, is that Jesus died for us. And Jesus is the leader of peace and love. Which means we must be we must love each other and live in peace. That's why o ji abụ ihe na-eme oge ụfọdụ Chineke agba nkịtị. Nkịtị ọ gbara abụrọ na ọ marọ ihe. Nkịtị ọ gbara bụ ka anyị jiri aka anyị dụọ onwe anyị ọdụ mana ị jụzikwa na ị ma eji aka gị dụọ onwe gị ọdụ

o meghu n'izu o mee n'ọnwa ọ ihe ndị be anyị kwuru ihe ọ bụla iji ihe chineke wee mere ihe ihe egwuregwu ma ihe ihe ịkpa amụ you will not go scot eh, scot free o meghu n'izu o mee n'ọnwa o meghu taa o mee echi otu ihe m chọrọ ka ị mara mana ị ma nata free n'ụwa na chineke anyị na-agba nkịtị apụtarọ na chineke anyị enwerọ obi ma na chineke anyị na-efe adịrọ dangerous God is not a wicked God but also dangerous ọ gwara Moses say that I am God and ọ gwara um, Elijah say that I am God that answered by fire ọ gwara Moses say that I am the beginning and the end I am the Alpha and Omega ihe ọ gwara eh, go and tell Pharaoh ọ sị ya jee gwa Pharaoh a na-ekwuzi ihe ihe Chineke mere Pharaoh ka ihe o mere Nebuchadnezzar kedu nke nke nke a ya-akọ ibe ha n'otu otu Chineke ahụ ka e nwere mgbe ahụ bụ Chineke ka e nwere taa kama na ọ due to the belief anyị nwere na-eme oge ụfọdụ Chineke na-eme omume o jiri nwayọọ debelu anyị time because o kwuru ya wee sị that na ihe ọ bụla i mere n'ụwa a nwere nwere gịnị ụgwọ ọrụ that you cannot mock God you can't deceive God whatever you do it's a matter of time ghọtago na it's a matter of time o mee therefore bikonu onye ma onye a nụwa this boy a unu na-ene anya this small boy onye ma onye ọ bụ ọ bụrụ na ọ ṅụrụ ala nne ya ọfụma ya biko ya chọọ another symbol ọ mara ihe ọ- ihe ọzọ ọ ga-eji wee na-eme ihe ihe ihe ọ na-emekasị ọ chọọ ihe ọzọ e ji na-eme ya o wee na-eme ya you can go and create your own symbol you can go and create your own e nwere many many uh, symbols e nwere e nwere so many signs e nwere many things you can create for yourself ọ bụrọ by mocking someone uh, someone else or mocking uh, uh, other religion using what they are, uh, the symbol they are using to worship their god in every way is very bad ọ bụrụ na ndị be unu amarọ ihe ị kwesịrị ka ị mara ihe mara ihe do the right thing biko omume ahụ ya mere adọrọ mma this thing you, you are doing now will be the beginning of your downfall because na a bịa n'Igbo unu doro anya na Catholic Church bụ n'Igbo apụchakwa na ihe na-ewu na-achọ na gbasara eh, eh, dibịa sịa dibịa sịa ya till tomorrow church church rules Christ rules Jesus is the king no, nobody can stop Jesus nobody ma ndị na-apụta ha sị nwe ha na-akpa na-akpọ onwe ha em, o, igbo love themselves Eh, ka afọ nwo- eh, eh, nwoke ma na-esife ose ose ka ọ- ọ- ọ bịa na social media na-ekwuri ka m gwa gị eziokwu nwere ihe i mekata n'ụwa and to stop the reign of God the reign of christ ọ bịago na igbo na ọ bịago ọ bịago egburi egbu jizọs na bụ eze and ya ga-abụgide eze ruo mgbe ebighị ebi anyị ma na ihe na-akọsụ ụfọdụ mkparị a na-akparị ndị Christianity bụ because of ihe ndị ụfọdụ kristi ndị eh, pastors na-eme and some Christian leaders na-eme gbasara ego ọ dịzị ka a sị na ka- na Christianity bụzi fake mba echefu eche don't forget that God even said it in Matthew 24 ọ sị that na oge na-abịa mgbe ndị fake one ga-apụta o kwuru ya na ọ sị but my people I, I know my people and my people know me

tupu ọ ghọọ aka mmadụ ndị be anyị ekene m unu afa m bụ nwa amadi Kizito Okike driver daalụ nụ and God bless you o nwee nke ị nwere ị drọpụọ